Kpọkwara m okwu anyhow. Ana m akụkwa ọkpọ, ama adabakwa n'ime swimming pool a. Maka na anyị yiri dị ka nwaanyị. Ị na-agwazi m pịnọ pịnọ flat tummy, nke a na-ebe ọ wụ big tummy.

ndị be anyị deejenụ o anyị abịawokwa ọzọ n'ije ịhụnanya nke ndị ịchaka studio ịchaka studio na-ewetala anyị ịchaka studio aka na-eme ka anyị na-amụsa amụ na-enye anyị obi aṅụrị unu nekwa anya n'ive onyonyo a nụnwa unu vụ nọmba na-aga nne nọmba a ka e ya-eji na-akpọta anyị kpọọnụ anyị n'akara ekwentị a maka onye chọrọ isonyere anyị n'ije ịhụnanya ya kpọọ ịchaka studio na ekwentị a onye chọkwara isonyere anyị ya biko jee na YouTube Instagram, Facebook, and TikTok. Ịchaka Studio. Unu nee anya onye nọ m n'aka nri a abịawo mbụ. Ọ bịawo n'ije ịhụnanya mbụ mana ọ chọtara onye nya na ya ya-anụ. O wee na-abịagharịzi azụ na agba nke ịbụa. Nne, kọwakanala anyị onye ị bụ. Afa m bụ Jane Possible.

odogwu egbe unu abụ ya nwoke na-ebe ebe unu abụ ya nọ ibe kwuru ka ya e na-eme ehe ee Mary Jane possible gwakana anyị ọzọkwa maka ọ bụlụ na ị chenji na ị tụgharịwo gwakana anyị ụdịlị nwoke ị chọrọ achọ ọ ga-amasịkwa m nwoke dịkwa pịnọ pịnọ mana oge m bịara mbụ onye ọda onye onye achọ a kpọtara mụ na ya abụọ sị na ọ chọrọ nwaanyị na-eme ka nwoke ugbu a ana m emeziwe ka nwaanyị achọziri nwoke na-eme ka nwoke ka m bụrụ nwaanyị ọ ya ka i ji yili gown ọ ya ka m ji yiri nnọọ gown a gbaa mbụ ọ tụọ n'ogwe a gbaa abụọ ọ tụọ n'ogwe ama m agbazikwa ọzọ ka ọ tụọ n'ogwe ọ ya ka m ji dị ka nwaanyị ka a manụ ma ọ ga-adaba na ihe a bụkwanụ di na-agụsi mmadụ na-agbadazikwa na-agbada mmadụ na-agbada agbada biko ọ na-adịsi m ike ọ bụrụ na ọ yiri gị a na ọ daba ka ọ dabazie enu Ọ bụ ya? Mm.
Deje, deje, deje. Ee, Young Swag, Ee, mama.
kọwala anyị ụdịrị nwaanyị ị chọrọ achọ. Ee, ụdị nwaanyị nya ogologo dịsị m ele gị

nwee flat tummy ka oyibo si akpọ ya agbara m ibe nna abụ n'iru m iwe kedu ke- kedu eh? na nna bụ ike si na ịdụ arụ one maka ire m pinọpinọ n'anya m ọ maka na yi gown
gown nwee ibu ka ma mata Edụba m onye ndị ka nwaanyị ọ daba ọ gwara m okwu enyi ha

mmadụ eme mmadụ ga-akarịkwara chọka chenjere gị chọka chenjere gị jide gị nwayọọ nị ee ndị be anyị ọkwanụ n'ibe ka anyị na-eweta ije ịhụnanya nke ịchaka studios na-ewepụta n'isi njedebe bikoni sonyelụ na anyị maka ndị chọlụ di ma ọ bụ nwunye akala ekwentị anụnwa na-egosi n'ive onyonyo a nya ka unu ya-akpọ e wee tinye unu n'ive a na-eme unu bịa na ịchaka studios chọta di ma chọtakwa nwunye deje ni rinne ndị be anyị afa m bụ Chidubem Nwobu na-esonyere na anyị n'ije ịfụnanya nke Ịchaka Studios na-ewetala anyị ee a nọrọ na Facebook nọ na YouTube ee sonyere na anyị na Ịchaka Studios maka na Ịchaka Studios bụ tamtam ebe a nọ ịgbakwa